Ar an líne liom anois ón bhFál Carrach i gContae Dhún na nGall tá Mícheál Mac Aoidh, an tOifigeach Pleanála Teanga do cheantar Chloich Cheann Fhaola. A Mhíchíl, fáilte go dtí an gclár. Go raibh míle maith agat, Darren. A Mhíchíl, comhghairdeachas ar dtús as ucht an phost nua a fháil agus tá tú i do chéad Oifigeach Pleanála Teanga fostaithe sna Limistéir Pleanála Teanga. Bhíos ag breathnú ar bhur suíomh gréasáin agus an plean seacht bliana atá agaibh. Bhí an-réamhobair curtha isteach agaibh chun an plean teanga a réiteach. Ar mhiste leat beagáinín insint dúinn faoin bpróiseas seo, le do thoil? Cinnte. Bhuel, is dóigh, an chéad rud a déarfaidh mé go bhfuil an próiseas pleanála teanga bunaithe ar, is dóigh, ar fhíricí nó ar thaighde. So, aon cineál tosaíocht a chuirtear, a chuirtear sa phlean, tá siad bunaithe ar chineál taighde agus ar fhíricí agus siad, siad, beidh, beidh fear darb ainm, Ardghal Mac Thréinfhir as Muineachán is eisean a scríobh an phlean agus a rinne cuid mhaith den taighde don phlean. So, séard a rinne sé ná bhailigh sé cineál an t-eolas uilig a bhaineann leis an daonáireamh agus líon na gcainteoirí Gaeilge sa cheantar agus an staidéar teangeolaíocht agus na na na na you know na na straitéisí agus na na an taighde uilig atá déanta maidir leis leis an nGaeltacht anseo agus rinne siad suirbhé chomh maith um, maidir le cleachtas teanga agus creideamh teanga sa cheantar seo. So, is dóigh bhailigh siad an t-eolas seo uilig le chéile agus bhíodar ábalta, mar a déarfá, pictiúr nó léargas a thabhairt ar staid na Gaeilge i gCloich Cheann Fhaola agus, you know, agus barúil maith a fháil ar, an staid na Gaeilge, cé mar a bhfuil an, cé mar an, cé mar a bhfuil an Ghaeilge cineál, céard a, céard a bhfuil ann chomh maith ó thaobh áiseanna agus tacaíocht don teanga chomh maith. So, so staidéar, staidéar sách cuimsitheach agus mar, mar a bhfaca tú fhéin tá níos, you know, tá breis, breis agus beag, beagnach céad ochtó naoi nó céad nócha leathanach sa,

a bhfuil muid ag iarraidh a bhaint amach sna seacht bliana romhainn mar chuid den phlean. Tá trí mhórsprioc agaibh a léimeann amach chugam agus mé ag breathnú ar bhur bplean seacht bliana ar bhur suíomh gréasáin. Siad siúd go, ar dtús, go mbunófar comharchumann na Gaeilge nua, an dara rud, an phlean atá agaibh do shuíomh Choláiste Uladh, Agus ag an ndeireadh, an obair feasachta teanga atá agaibh. Ar mhiste leat insint dúinn faoin gcomharchumann agus suíomh Choláiste Uladh ar dtús, le do thoil? Yeah, bhuel, is dóigh, is dóigh, beidh cur chuige fadtéarmach i gceist leis an péire sin. Mar is eol duit, tá Coláiste Uladh, tá stair, stair iontach ag baint le Coláiste Uladh. Bhíodh, you know, thug daoine mar, you know, Robert Mac Easmainn agus an Piarsach cuairt anseo agus bhí ceangal, ag Coláiste Uladh le sin. Tá coiste acu faoi láthair so is dóigh an jab atá againn agus ag an coiste ná ag iarraidh b'fhéidir cabhrú agus tacaíocht a thabhairt don coiste sin má tá siad ag iarraidh Coláiste Coláiste Uladh a fhorbairt agus an rud céanna níl comharchumann anseo i gCloich Cheann Fhaola cé go bhfuil go leor eagraíochtaí A bhíonn ag plé le forbairt pobail agus turasóireacht agus cúrsaí cultúir agus ar eile. So is dóigh, you know, deirfeadh sé, mar is eol duit, you know, ná caithfear, caithfidh, is dóigh, fostaíocht agus cúrsaí eacnamaíochta a bheith folláin. sa cheantar má tá, má tá, you know, má tá an, an, an Ghaeilge chun forbairt chomh maith. So sin ceann de na spriocanna. Tá sé iontach dúshlánach. Tá sé, you know, tá go leor airgid agus go leor pleananna agus tá acmhainní daonna uait chun comharchumann a bhunú. So is dóigh, is, is dúshlán mór é ach is dóigh beimid ag obair de réir a chéile i dtreo an cinéal sprioc sin. Agus maidir le feasacht, I mean, tá, tá an feasacht iontach tábhachtach agus, You know, just tá, tá, tá go leor um, eilimintí ag baint leis sin ó thaobh íomhá a chothú den teanga agus daoine a chur ar an eolas faoi bhuntáiste na Gaeilge, you know, eolas a thabhairt do daoine maidir lena, you know, na, cibé tacaíocht, an tacaíocht nó atá, na tacaíochtaí atá ann má tá tú ag iarraidh do chlann a thógáil le Gaeilge mar shampla. Mm. So, yeah, is trí ghné, trí ghné iontach tábhachtach iad sin. Ach is dóigh, an rud is tábhachtaí, dar liom féin, maidir leis an bpleanáil teanga i gcoitinn, ná braitheann gach rud go huile is go hiomlán ar thoil an phobail agus ní féidir rud ar bith a bhaint amach mura bhfuil an pobal taobh thiar duit agus mura bhfuil úinéireacht acu ar an phlean chomh maith agus mura bhfuil siad sásta, you know, tacú leis an phlean agus. Is dóigh luíonn gach rud sa phlean isteach leis sin. Caithfimid, caithfidh an phobal a bheith taobh thiar dúinn agus you know, sin, sin, sin dar liomsa ceann de na rudaí is, is tábhachtaí i ndáir, i ndáiríre mar is an phobal féin a chinnteoidh go n-éireoidh leis an phlean. An síleann tú go bhfuil formhór den bpobal taobh thiar díbh? Bhuel, de réir, I mean, de réir an suirbhé, feictear dúinn sa ceantar seo go bhfuil, go bhfuil dearcadh um, dearcadh iontach dearfach ag an phobal anseo i leith na nGaeilge go you know go dtuigeann siad go bhfuil an Ghaeilge iontach tábhachtach dúirt formhór acu nár mhaith leo a fheiceáil go go imeodh an Ghaeilge ón ceantar nó nach mbeadh an Ghaeilge mar fite fuaite mar chuid mar gnáth chuid de de saol an phobal anseo so tá tá tá mé ag ceapadh go bhfuil bunchloch iontach iontach láidir anseo gur, gur, gur féidir linn tógáil air, agus ce, feictear domsa, I mean, you know, deireann cuid daoine, you know, tá an phleanáil teanga cineál, cineál teibí agus uaireanta is féidir leis a bheith cineál acadúil ach séard atá sa phleanáil teanga i ndáiríre ná tógáil ar an obair atá ar bun sa phobal cheana féin agus is é sin deiseanna cruthú agus cineál struchtúr a bheith ann ionas go mbeidh daoine ábalta saol a chaitheamh trí mheán na Gaeilge. Agus dar liomsa tá rudaí ar nós ag cur ag cur you know ag cur deiseanna sóisialta nó deiseanna cultúir ar fáil trí mheán na Gaeilge, ranganna de gach cineál, tá siad sin chomh tábhachtach céanna le you know leis na leis na spriocanna eile atá atá sa phlean.

Chomh tábhachtach is b'fhéidir, b'fhéidir, ar bhealach níos tábhachtaí, mar shampla, ná an Comharchumann nó Coláiste Uladh, dhá rud atá iontach tábhachtach chomh maith, a Darren. Yeah, aontaím go bhfuil an oideachas an-tábhachtach, you know. Chun caint faoi sin, cad iad na scoileanna atá i bhur limistéar? Tá cúig bhunscoil anseo agus buíochas le Dia tá, tá siad iontach láidir ó thaobh na Gaeilge de. Agus mar a tharla sa suirbhé, you know, tháinig, tháinig roinnt fíricí amach san suirbhé a thug, um, a thug cruthúnas go bhfuil, gurb, gurb ea sna bunscoileanna a foghlaimíonn na páistí formhór dá gcuid Gaeilge agus an ról tábhachtach. Tá meánscoil amháin sa cheantar, um, agus is i mBéarla is mó, uh, a bhfuil an oideachas ach tá sruth Gaeilge ann. Is dóigh, tagann go leor daltaí ó taobh amuigh. de na ceantair Gaeltachta, bíonn siad ag freastal ar an scoil seo, tagann siad as, you know, as na ceantair amuigh. So is dóigh an jab a bheidh againn b'fhéidir ná an sruth Gaeilge a láidriú agus b'fhéidir cinntiú go bhfuil sé mheall-, you know, go bhfuil, nuair atá daltaí ag déanamh an rogha, go, go, go, you know, go ndéanann siad an rogha dul isteach sa, sa, sa sruth Gaeilge, sa sruth Gaeilge. Agus taobh oirthear an cheantair seo, téann roinnt acu go dtí pobalscoil Ghaoth Dobhair, tá siad, is dóigh, níos giorra go pobal scoil Ghaoth Dobhair. So tá mé ag ceapadh go bhfuil suas le nílim cinnte ar an figiúr baileach but suas le tríocha duine a théann go Pobalscoil Ghaoth Dobhair sin scoil scoil lán-Ghaelach ehm ach ach mar a deirim tá is dóigh tá tá naíonra chomh maith eh anseo agus eh agus eh eagraítear eh achan rud trí mheán na Gaeilge ansin chomh maith is dóigh go fadtéarmach rud a bheadh an-deas a dhéanamh ná cineál comhtháthú a dhéanamh ar na hinstitiúidí oideachais uilig anseo, you know, cineál go mbeidh an rogha ag duine dul ón naíonra go dtí an Ardteist go hiomlán trí mheán na Gaeilge agus go bhfuil coinneáil nasc mm. idir idir na idir na scoileanna agus na leibhéal oideachais uilig go léir. Chaith mé dhá thréimhse ag freastáil ar an gcoláiste samhraidh i gColáiste Uladh, you know, nuair a raibh mé trí agus ceithre bliana déag d'aois, i míle naoi gcéad nócha trí agus nócha a ceathair, agus is cuimhin liom go raibh foirgneamh an choláiste ana dheas ag an am. Tá, so tá aithne agam ar an gceantar agus chuaigh mé ar saoire nuair a raibh mé óg le mo chlann i Machaire Rabhartaigh ar feadh seachtain amháin freisin, so. Tá aithne agam ar an Coláiste Mhachaire Rabhartaigh ag Gael Linn sa cheantar freisin, you know. Tá, is fíor dhuit. Yeah, yeah. Ó, an bhfuil mórán Gaeilge i ndáiríre ar an bhFál Carrach? Tá, bhuel, creid, creid ná creid, tá cúpla pócaí. Mar shampla, tá ceantar ó thuaidh den, den sráidbhaile, an, an seanbhaile, agus, agus na, na baile fearainn i bhfoisceacht leis. Tá an Ghaeilge fíor, fíor láidir ann go traidisiúnta. Deireann roinnt daoine nach bhfuil mórán de Ghaeilge sa bhaile. Ní bheadh sé chomh láidir le Gort a' Choirce, ní bheadh sé chomh láidir le le Machaire Rabhartaigh ach tá tá pócaí tá pócaí beag ann agus tá tá tá daoine iontach báúil don Ghaeilge anseo agus tá siad an rud is tábhachtaí feictear domsa you know go bhfuil siad go bhfuil siad sásta í a labhairt. Tá an scoil náisiúnta, Scoil Naomh Fionnán anseo, is go hiomlán trí mheán na Gaeilge agus you know múinteoirí Gaeltachta atá ann agus tá siad an an-tiomanta is dóigh na teanga so le cuidiú Dé is an tá an próiseas seo seo beidh sé mall beidh sé deacair glacfaidh sé go leor ama you know dúshlán iontach iontach mór so is dóigh caithfidh roinnt foighde a bheith ann agus agus like de réir a chéile. You know, um, you know, ca, caithfimid tógar, tó, tógail ar an rud a bhfuil ann, an rud a bhfuil ann a caomhnú agus le cuidiú Dé cur leis, you know. Bhíos sa cheantar i nGort a' Choirce cúpla uair le roinnt blianta anuas freisin agus gach uair chun an fhírinne a rá a raibh mé sa óstán i nGort a' Choirce, Óstán Loch Altan is ea é, ceapaimse. Bhí Béarla mar an teanga i gcoitinne. An bhfuil sé sin mar sin i rith na bliana go ginearálta nó just i rith an tsamhraidh amháin nó like an bhfuil a fhios agat? Bhuel, braitheann sé, braitheann sé ar an, ar an ghnó. Is dóigh, uaireanta, tá daoine fostaithe nach ón nGaeltacht iad, you know, daoine ón taobh amuigh nach bhfuil Gaeilge acu. Agus is dóigh, ceann de na rudaí a chaithfidh muid ag díriú ar, ar an phlean teanga, a mbeidh muid ag díriú air, ná, is dóigh, uaireanta, is easpa, easpa eolais atá ag na gnóanna, b'fhéidir, caithfidh muid cineál, scéim teangan a chur a chur i bhfeidhm i gcuid mhaith de ghnóanna. So go má tá duine mar tú fhéin a bhfuil ag iarraidh seirbhís trí Ghaeilge, you know, go dtug go dtugfar an an an an rogha sin ann. Mo thaithí fhéin, b'fhéidir go mar go bhfuil aithne you know orm mar duine a labhraíonn Gaeilge is is I mean, eh, má téim go dtí na siopaí i nGort a' Choirce nó an Fál Carrach is Gaeilge. you know, in iomlán don chuid is mó a labhraíonn daoine, you know. Ach, ach mar a deirim, gach, gach Gaeltacht tá, tá, sin, sin, sin deacracht a bhfuil, bhfuil ann go bhfuil b'fhéidir sna siopaí nó sna hóstáin nó sna, aon gnó a bhfuil cineál, a bhfuil cineál interface acu leis, leis an phobal. Uaireanta bíonn daoine ón taobh amuigh nó daoine, you know, gan Gaeilge fostaithe agus eh, so, so sin rud b'fhéidir go, ceapaim fhéin go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh cineál scéim teanga nó a leithéid, so, you know, go dtuigfidh, go dtuigfidh na gnóanna tábhacht, tábhacht na Gaeilge, you know, go mór, go mór mór ar cuairteoirí, duine mar tú fhéin a bhfuil ag teacht ar cuairt go dtí an ceantar agus a bhfuil, a bhfuil dúil acu sa Gaeilge agus a bhfuil ag iarraidh Gaeilge a labhairt agus, you know, go bhfuil, you know, go dtuigeann siad go bhfuil, go bhfuil sé go maith dóibh ó thaobh, ní ó thaobh, ní just ó thaobh cultúir nó féiniúlachta ach ó thaobh gnó de, tá sé go maith dá gnó chomh maith, you know. Tá, tá cineál an, an, an Euro Gaelach ann, bhfuil 'fhios a'd. Nuair a raibh mé sa cheantar cúpla uair le roinnt blianta anuas, labhair mé le Gaeilge, le fostaí amháin sa óstán agus le fostaí sa gharáiste agus sa siopa freisin. Ach just bhí an óstán like sáite le Béarla. Tá sé sin sórt díomách dom, you know, nó le. Yeah, yeah, well, well, tá's a'm go bhfuil daoine ann, you know, a labhraíonn Gaeilge an t-am uilig, you know, b'fhéidir go raibh, you know, ar an lá áirithe sin níl, níl 'fhios a'm, b'fhéidir go raibh daoine, daoine gan Ghaeilge ach, ach tá an t-óstán aitheanta mar, mar ionad Gaelach, bhfuil 'fhios a'd, eh, agus you know bíonn bíonn cuid maith den stuff dhá dhá theangach. Ach mar a deir mar mar a deirim, sin an t-údar go bhfuil sé tábhachtach go bhfuil go bhfuil úinéirí gnóanna agus siopaí agus óstán agus eh lóistín tuisceanach ar ar ar you know eh ar ar ar an tábhacht atá ann seirbhís trí mheán na Gaeilge eh a a sholáthar. bhfuil 'fhios a'd you know agus tá I mean you know má táimid eh you know, i ndáiríre, tá, tá, tá, tá na ceantair Ghaeltachta faoi bhrú, you know, agus faoi bhrú, faoi bhrú mór, brú ón mórtheanga. So, sin an t-údar a bhfuil, is dóigh, na pleananna teanga ann, go bhfuil, go bhfuil, b'fhéidir, struchtúr agus bealach straitéiseach chun dul i ngleic, you know, leis na fadhbanna a chothaíonn, brú ón mórtheanga you know go gcaithfimid struchtúr agus straitéis a chur i bhfeidhm a chothóidh níos mó deise agus níos mó, you know, níos mó deiseanna d'úsáid na, you know, úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht. Léigh mé ar shuíomh gréasáin Tuairisc.ie cúpla mí ó shin gur dúirt tú gur nár chóir ró-ualach a chur ar na pleananna teanga sa Ghaeltacht. Déarfainn go bhfuil todhchaí na Gaeilge sa Ghaeltacht ag brath ar atmaisféar agus forbairtí na Gaeilge sa chuid eile den tír freisin. An aontaíonn tú le sin? Yeah, aontaím. I mean, uaireanta bíonn, uaireanta tá, ceapann daoine go bhfuil cineál, go bhfuil scoilt idir, idir an Ghalltacht agus an Ghaeltacht. Because actually tógadh, fáisceadh mise i nGalltacht i gcathair na Gaillimhe. so ceapaim go bhfuil sé iontach tábhachtach go bhfuil comhoibriú idir, idir, you know, idir na Gaeltachtaí agus na, agus na Gallta, na Galltachtaí, eh, I mean, mar shampla, an ceantar seo agus, eh, Gaeltacht Dhún na nGall i gcoitinne, I mean, tá siad ag brath, tá, ó thaobh cúrsaí, b'fhéidir, eacnamaíochta agus, eh, you know, teanga agus, eh, you know, tá siad ag, tá, tá tionchar mór ag Gaeilgeoirí an Tuaiscirt ar an gceantar seo, tagann siad anseo ar chuairt, caitheann siad airgead, bíonn siad ag na ceolchoirmeacha, ag na ranganna i rith an, i rith an tsamhraidh, so tá sé tábhachtach go bhfuil na, na nascanna sin ann agus mar an gcéanna, mar a luaigh tú féin, bhí tú féin anseo i gColáistí Samhraidh agus i gColáiste Uladh agus, you know, tá, you know, you know, bíonn na coláistí den chineál sin iontach tábhachtach don ghéilleagar áitiúil, don eacnamaíocht áitiúil. So tá, tá na ceangail fiú, I mean an Cabaret Craiceáilte le Rónán Mac Aodha Bhuí, bíonn, You know, is dóigh tagann 60 nó 70% de na daoine ón nGaeltacht but an lucht féachaint eile tagann siad as Béal Feirste, Baile Átha Cliath, Gaillimh, you know, as na Galltachtaí agus imeacht ar bith nó ócáid ar bith i saol na Gaeilge anois, you know, bíonn an dhá phobal ann. So, feictear domsa, tá sé, bhí mé féin mar Oifigeach Ealaíne na. do Ghaeltacht Dhún na nGall agus agus you know chonaic mé go raibh go raibh sé iontach tábhachtach go mbeadh you know comhoibriú idir you know idir idir idir an pobal pobal na Gaeilge i gcoitinne you know agus ceann de na tograí is fearr a bhí ann ná cineál

An bhfuil aon tuairim agat faoi pholasaithe nua ó thaobh an rialtais go náisiúnta lasmuigh den Ghaeltacht like ó thaobh cur chun cinn na Gaeilge like an bhfuil aon rudaí ar mhaith leat a fheiceáil ón rialtas lasmuigh den Ghaeltacht ionas go mbeadh tionchar dearfach sa Ghaeltacht freisin? Ceapaim cé go bhfuil rudaí ag bog go mall go bhfuil polasaithe ní ní an rialtas ach is dóigh polasaí an stáit ag athrú Cé nach bhfuil, cé go bhféadfadh siad a bheith ag déanamh i bhfad, bhfad níos mó, feictear domsa go bhfuil níos mó ciall, go bhfuil siad ag bogadh go dtí polasaithe níos ciallmhaire agus, ar bhealach, tá, tá, I mean, tá go leor lochtanna maidir le cuid mhaith de na polasaithe agus, you know, agus, you know, easpa acmhainní agus a leithéid, but, but, but, but tá, tá siad, tá siad níos. níos ciallmhaire ná mar a bhí. Ach, ach is dóigh, b'fhéidir, go gcaithfear, is, is mórcheist é go gcaithfear, b'fhéidir, agus, agus ceapaim go n-aontaíonn, you know, achan duine i bpobal na Gaeilge leis seo, you know, ca-, you know, ca-, caithfidh, níl fhios a'm, plean straitéiseach nó cuimsitheach ach, ach a bheith, b'fhéidir, níos dáiríre faoi agus, you know, agus níos mó acmhainní a chur ina treo, you know. Is, is. You know, is acmhainní, acmhainní an fhadhb is mó i ndáiríre, you know, acmhainní daonna, acmhainní airgid agus, agus a leithéid, you know. Is ceist iontach mhór é agus ceann nach, you know, nach féidir, is dóigh, réiteach i, in am gairid.